pa camera ndikanakonda anthu aone za anthu amene aimitsa mkono ameni anabwera kuno anthu atakomoka atapenga misala atatenga zinthu zisamba zosiyanasiyana akuti akuti chuma chawo ndalama zawo

Sandike si opusa, amayang'ana kumene kukuchokera moto. Mumaona achina Prophet Emmanuel akalowa mwa munthu. Munthu uja ndikumakavota zimene akufuna achina Prophet Emmanuel. Ndinu mboni inuyo. Ndimati ndiyankhule izi chifukwa cha Malawi. Munthu wa Mulungu ndani?

Kufunsira. Pavuta ndipo kuti mukamakamba za kufunsira, munthu sumafunsira njira utayima pa wekha. Zimatheka? Pakuyenera kukhala munthu amene angamutani iwe? Ndiye pavuta anthu anapitira ntchito. Oti amufunse sakumutani kodi? Anayenera kukhala munthu. Ndiye sakuoneka. Sakuoneka ana a Mulungu ntchito za nzeru zawo zawathera ndiye akungokamba chimene akuganiza. Akuti ndikuganiza ngati, ndikuona ngati. Andale awawa akufuna anthu a Mulungu amene apite kuchihema ana a Israel amapita pa chihema chokomanapo amakagwada ndikufunsa Mulungu ndipange chani ndi anthu awawa ndiye Mulungu amatsika ndikuyankhula nawo Aaron ndi mzake Mose so ngati sukuyankhulidwa uzi, uzikamba kuti ndikuona ngati ukuona ngati chani munthu wa Mulungu tithawira kwa ndani tikafunsa kwa ndani ndikuyankhula zimenezi dzikoli lili kutha ndifuna ndiwauze anthu zoona nkhani ndikukamba pano ndi yakuzimu si yakuthupi ayi ndifuna ndiwauze zenizeni ndiwauze zenizeni lerolo zimene zikuchitika ndi vuto lalikulu kwambiri ngati akupangisa mpungwepungwe ndi amipingo akumana ndi anthu awa mamiting ndikumafotokoza zosalongosoka zimene sakuziziwa ndikuona ngati ndikuganiza ngati munthu wa mulungu samaona ngati kapena kuganiza ngati amapita ku chihema chokomanapo ndi kufunsa mulungu chachitika ndi chani chito china chipani saka ndi chipani china chilichonse koma funa ndikuuze zoona zimene zikuchitika zimene zikuchitika mukuziwa inu mmawa akuyamba kusala kudya muchite manyazi mumva zimene ndikukambazi muyamba kuchita manyazi mmawa kusala kudya akuti munthu afe mulungu wanji amene angapange anthu asale kudya kuti munthu afe akuti zulo zulo anapita ndi mipeni yawo ndikukamba za kuzimu ndikulu anapita kufuna kubaya pamene amanola mpeni pamene afuna kuti ambaye pomwe pomwepo sandike osati amene anatenga mpeni koma kuzimu kunali chimenechi akuti emanuelo kuno wabwera kuzatani ndifuna ndikuuze iweyo amene ukutumikira mulungu tamvesera zinali chonchi

ndi zoona unaneneredwa ndi wanthu andalama zaonso zochuluka ma prophet ndi azibusa ndi chimene ananenera chili kutiko Chili kuti? mukumbukire nankhula bwino ine nankhula kuti ena ake achoka kwina swati aluza u mati primary chani elections ena akachoka kwina kwa chipati u, u, u, u, u MP ka chani ka timati chani unduna anditana ineyo ndi anthu awawa mulungu akuti sizikumusangalasa chifukwa cha mgwirizano umene mpangano umene upa ndiye nayerekeza ndi mpingo zingati achoka ku mpingo kuti abusa awa ndiye nayerekeza za ine kuti aprofeti awa ndiye nankhula mmaona kuti kukanakhala kuti ndimagwira chopereka kapena ndimadya chopereka ndiye zingati achoka ku mpingo kuti abu- aprofeti akudya chani awa tiye tikayambise chani chathu ndiye nayankhula kuti atapita kukayambisa chinthucho chimene akupitira ndi chaniwo chopereka ndiye afika kumalo kuja mulungu atasuzumira anaona kuti ali konkuja pakhalaso kugawikana ena akudya zambiriso chosadya pakhala mpungwepungwe chosadya malawi sayima bwino nankhula zimene sinatchule chipani nthawi imene lezo sinatchule chipani ndichifukwa chake kudabwa iweyo so ndikubwezere mbuyo bingu wa mutharika anamwalira chifukwa cha chilungamo amakana china chilichonse chimene sichoyenera pamaso pa mulungu amakana amakani kaya ndi azungu kaya ndi ndani ndi pamene analowa ku uzimu iwe ndi ine ndikupanga zaka imene tinapanga zonse zimene tinapanga zija atapanga zimene zija ndifuna ndikuuze ndisanderekeze amene ndo anamupha amene uja anamuchosa ku dziko ilili ukunena la malawi ndi- ndisanderekeze ndi chifukwa chake anapsa mulungu mtima Fa- chinachitika pa iye uja chinachitikanso pa Grace Chinga. ndifuna ndikuuze ndifuna ndikuuze ndifuna ndikuuze umvesere ndifuna ndikuuze choona ndiye mulungu anakwiya nacho ndi pamene boma la namba 2 litabwera anapanga china chilichonse amene aja anali ndi chuma anali ndi china chonse chimene akanapanga kena kalikonse kusawina kuja mulungu anali ataperekeratu kuti m'bale wake wa uyuyu ndi amene ndimuyike pa udindo ndipo akayenda bwino ndi ine ndikumpasa ma term onse awiri okwanakwana anampasa pa chimene chijacho ndiye ndinakuwuzani ineyo 2015 kuti

Koma inu mmamuona akulowa pa gate po, mmamuona ali mu service ndimakuuzaniso kuti ameneyu akumabwera kuno, ali kuno mu, kuyambira 2015, 16, 17, ndakhala ndikuamba zimenezozo, 19, patayandikira ndi pamene Mulungu anakamutenga nkumusiya kuno, anthu anapita lachinayi, zana. ndimene achoka kuno kupita paje umafuna ndikuuze ndi bwino usakesake chenicheni cha mulungu kuti udziwe chifukwa chake te mwino hemeli amatika mulungu amatikaniza kuti tifotokoze dziko silimadziwa Amatikaniza kuti tikhoza kupititsa pena paliponse dziko silimadziwa. Apa anandiuza kuti wauze wanthu choona ndipamene ndimafotokoza kuti amene ati awine pakhala matumba 4 thumba lina achotsa mapesenti atatu lina awiri lina limodzi lina satani kodi zipani zimene zinazungulira ndikumadza zipani zikuzungulira ndizingati aliyense ku malawi amaganiza kuti chiwina ndi chimene chili pa namba 3 aliyense kuti kwa malawi kunopo ndi chimene chili pa namba 3 chifukwa chake namba 3 chawayikapo ni mulungu mavuto amene anachitika ndi kumene anachokera amene aja ndi amene akadakhala pa namba 2 osati namba 3 chifukwa kunayikidwa kale kuti amene atapite ndi uyuyu ndiye mulungu anakamba kuti pakhala kufanana mphamvu mpaka wanthu avota mpaka wanthu adikira chisankho koma anthu samvetsetsa amene atataniyo mumafuna tisemphane ndizimene mulungu anakamba yesu mulungu usatu amene anakambanso uneneri wina wachiwiri kuti pakhala mpungwepungwe and papezeka anthu atengerana ku khoti mumafuna zisachitike ndiye anayankhula ndi mulungu akakamba kukhale njala kumakhala njala ana a israeli amafa ena kumadyerana mwana wawo mulungu ataniyeyo ndi chifukwa chake uyu panalibe njira yonse imene mukanapanga akanapita panalibe chonse chimene mukanapanga koma kufanana anaika ndi mulungu kufanana uku anaika ndi mulungu and kuwina anakuika kale mm. anaika kale kuti akuyenera kudutsa matemu onse awiri pano alibe chimene akhoza kuchita munthu sizitheka ayi munthu adzakudzizunza chimene chachitika ku uzimu chimachitika poyamba chakuthupi chimachitika nchifukwa chake uneneri uneneri suchitika chinthu chitachitika umachitika chinthu chisanatani eya ndicho so ndimafuna ndipereke malangizo kwa amene atenga udindo lero afunika asamale kwambiri mulungu ali yense ku malawi tsopano wagwira pena paliponse pena paliponse mulungu agwira ndinakamba kuti chisankho chikangochitika mulungu afungatira malawi mwa njira yapadera ndi imene sinayambe yachitikapo wafungatira koma pa za 20 imene amene president amene akuyenera kuchita akonde wina aliyense alemekeze wina aliyense china ma community college akuti apitirize koma ayike equipment yokwanira zimene zithandiza kutukula malawi awapase zida zokwanira komanso amange ochuluka zithandiza malawi two asake mwachangu mbewu imene isinthane ndi fodya mofulumira imene igwire ntchito malo mwa fodya mwachangu komanso alimbikitse ulimi uwu dziko lapansi mwa mbiri liku- likumana ndi mavuto a njala malawi akhale ndi chimanga chimene azidya chimene azigulisa zimuchitira bwino kwambiri malawi two ayang'ane kuboma kwakeku ndikutanthauza madipatimenti a boma akuti wanthu oyamba half 8 akupita 9 koloko 10 koloko ntchito akachoka 12 koloko kuti akukadya akubwera 3 koloko 2 koloko ndikungotenga news paper yawo ndikumapita akuti aweruka akuti asakesake wanthu azigwira ntchito kuchokera pansi pa mtima alemekeze nthawi ngati sayang'ana zimenezo sizachita bwino chifukwa ndikuti dzulo panali zinthu anapanga plan kuti angogwa ndi akagwa adzanena kuti wagwa ndi nthenda ya mtima chifukwa cha maganizo ndimene mapulani amene anapanga ndi omwewo amene anagwiritsa ntchito pa bingu ndi zomwezo zimene anamso- anampitisa chinga mukangopitiriza kwambiri ine ndikutchulani mayina Mulungu akatero Fa- ndisanderekezi koma kuseri kuli dziko lako la malawi akana- akulamulira ndi profeti dziko lako ili akulamulira ndi wina wake ndi profeti And ndi amene musamale inunso ndale zanu zimene mukupanga kachikenako mwayi winawo muyang'ane kotenga ndalama muyang'ane kotenga ndalama kumene mumatenga ndalama zopangira zinthu zogulira magalimoti musazabwerezenso kutenga ndalama imeneyoyo chifukwa muli ndi mwayi wonse, munalinso ndi mwayi wonse, mudzakhala ndi mwayi wonse. Panopo padakalibe munthu ati asankhidwepo ndi amene Mulungu atamuone kuti uyu apanga za ana anga. Musachedwe ndi trip, ikutayisani nthawi and mulephera kuzasankhidwa ulendo wina. Ikakhala ndalamayi, musazapitenso ku ndalamayi. ana aba alena mukuziwa anthu amene awazunza alena kopya aprofeti amene waprofeti amene awawa amipingo amene ndikwa ndi- sindiwatchula ine sindiwatchula azunza kopya ndi amene akupangisani misala ndi amene akugogodani ndi amene amati fani uyu wavoteredwa fanyani mapanga ichi osati andalewo amapanga ndi anthu awawo chifukwa chani amapanga zimenezo amafuna dziko la malawi lilamulidwe ndimene akufunira chifukwa uja oti iyeyo adzalamulire itagona game kunali nkhondo ku uzimu itagona anasintha system ndikuganiza kuti akuyenera kupita wina itagona anapita wina amene akana akanayimira dziko lino ndikupambana sanayimire nawo pa chisankho chimene mwachitachi panalibepo zina lake a electoral commission agwira ntchito yotamandika kwambiri mulungu akuti osati zimene akuyenera kulandira ndi kutukwanidwa koma kuthokozedwa basi akuti malawi munthu uyu

akalowe akathandize zikoli anampasa mulungu akuti nzeru zambiri anampasa ma plan ambiri amenewo athandize nawo m'boma limene iye akhoza kulowalo koma likhale boma koma yekha payekha akuti asadzayise nthawi kachikena mnyamata uyu akuti ndiyankhule wachita sacrifice yafika pamaso pa Mulungu. Atupele akuti boma likakutenganso kuti uthandize boma akuti upite ulole. Ndathokoza kwambiri. Ndimafuna ndingoyankhula zimenezi. Ndimafuna ndingoyankhula zimenezi. Nkhani yanu inachokera kutali. Pano palibepo munthu aliyense pa mpando 2020 20 chani 2024 palibe munthu panopo. Palibepo munthu aliyense amene aluza u MP nakamba ine kuti amene anangokhalapo chifukwa chosangalasa muziko ili kati president kaya ndi ndani sadalipo pamenepo mwaona chikukulumwe cha chigumula chimene chachitika amene analipo kale amene amazimva kuti ndife alowapo lero aope mawa aope 2024 chimene atapange lero chiwapangisa kukhalapo kapena ayi ziko ilili Laima ndi mulungu wokhala kumwamba. Timu ya Malawi akuti coach ayang'ane anyamata awa sakufunika mowa sakufunika fodya anyamata awa akamapita m'ground akuyenera Akhale atagwada pansi ndikupemphera. Asayime, agwade pansi, apemphere, akalowe m'ground. Mpira wawo aziyendetsa ndi Mulungu kuyambira tsopano. Koma, koma pali chinthu ichi chimene chimachitika pa mpira ndi chinthu china chimene chinachitika ineyo nakuwuzani zaku UK ku London. Mpira uwu ngozi ndi chimodzimodzi ndi mpira. pamakhala chinthu imatchula kuti kulama kachiwa china ndi chani kulama chiwa china ndi chani chomwecho nde mpira wa malawi anaupanga chonchi mukamenya mpira sumaterera kati limodzi kati sumaterera mpira uja umamusaka munthu munthu amaugwira mosatani mmalo moti kuti augwire uziterera kuti agwire muli monse amene angapangire osakwanisa kutaniwo zimene zimachitika pangozi munthu akamagundidwa iwo aja amamugwira munthuyo ndi amalama iyeyo iyeyu gamuti ikamabwera simamponya manja ina iliyonse imatha kummenya ndi kufa ukakhala ndi munthu umaterera kuti akugwire gamuti mpaka ibwere usanasunthe zimakanika umapezeka kuti uko- gamuti kurusa kuterera so mpira wa malawi umalama chimene anapanga nsadikezi chimene chichi mulungu akuti chachoka chimenechocho muona zimene mulungu azipanga ku dziko lathu ili koma ayang'ane izizi ayang'ane dera ilili ayang'ane dera ilili anyamata awa akuyena kukhala anyamata amene alemekeze mulungu anthu akhala wapa mtima wawo chifukwa zimene azichita zizioneka ngati kuti kuchinya chigoli ndikophweka kapena kusewera mpira ndikophweka mulungu akutero tiyang'ane pasogolo. Kunalibe njira ina iliyonse imene tikanachita ya chisankho ichichi chinaperekedwa kale. Pamene chimachitika cha 2014 anapasidwa kale. Kunangotengera mmene ayendere apapa. Zonse zimene mumamva kutukwanidwa kutani zinayenera kuchitika. Asayang'ane zimenezozo. China chilichonse chochokera kwa Yehova. chimayesedwa ndi moto akuyenera kupita pasogolo akuyenera kuyang'ana pasogolo za zimene mwaziona mpungwepungwe apo kaya, kaya, kaya milandu mpaka na lero iliko kaya chani zimenezo zinayenera kuchitika chifukwa mulungu ananena kuti zikuyenera kuchitika anayankhula kuti zichitika ndiye osachitika ndiye kuti ngati mulungu ndi onama maso athu ayang'ane pasogolo maso athu ayang'ane pasogolo inu muli namba 2 ndalama musazatenge kwina kulikonse ndibwino muzapange kampeni movutikira koma mulungu azakuthandizani kufika chimene mukufuna basi aliyense walephera ayang'ane pasogolo zimene atapange apa zimuthandiza 2024 osati zokumva ndi makutu tinane kupanga choncho ifeyo ana a mulungu ndi amene tinane kugwada pansi ndikupita kumfusa mulungu ambuye ichi ndi chani ndi atiuze tikauze ana awawa tikauza ana awawa mtima wawo ukhala chani kodi ifa aziwa chachokera kwa yehova koma lero ndikuona ngati ukuona ngati iwe soona ngati ani ine soona ngati ambuye akusogolere mulungu akusogolere mulungu atipatsa chochitika ku fasting ya ma imene kuyambika ma akuyamba fasting ya munthu ati munthu afe ah mulungu wa kwa ndani amene akhoza kuwauza wanthu azipanga fasting kuti mulungu- munthu munthu wamoyo achoke ku dziko sizingachitike zimenezo sizingachitike zimenezo chifukwa chani tasankha kutumikira sandike zimalo wa mulungu ambuye akudalise malawi ambuye akudalise malawi ena anayankhula zambiri pa chani pa chani izo akhoza kuyankhula zimene angafune ndimafuna ndiyankhule chinthu ichi kukadakhala kuti kutumikira mulungu nabwera chifukwa cha chuma palibe akanalemera mu dziko la malawi ngati ineyo palibe chifukwa uyuyu amene anali olemera kwambiri uyu amene akanakhala president mu dziko muno amene uyuyu sanekeza ataona kuti game yagona nkhondo zonse zimene akupanga zakanika ndi pamene inayambika yopempha inunso mwapemphedwapo kuti mmangiridwe manyumba, mpatsidwe magalimoti, mpa, mwapemphedwapo, ineyo ndapemphedwapo, mabasi, m- ndege mpaka 20 chakuti ndipatsidwe, ndipatsidwe chuma chimene ndingalamule ineyo, komano ineyo ndikhale osogolera satanizimu. Inunso ndi mboni, mmaona zonse mukuziziwa, inunso mwakutumulidwa kuti mulandire ndalama, mwamenyedwa kuti mulandire ndalama, mwakwapulidwa, mwaona inuyo kukanakhala kuti ineyo ndinabwera kuti ndivomereze kutumikira zinthu chifukwa cha ndalama. Pena kuganiza kuti Ine ndilibe nazo ntchito za chipani, amenenso ndilibe nazo ndilibe naye ntchito. Sikutinso ndikuyankhula kuti anyamuke uko azibwera kuno kuti ndikupita kumeneko akuyankhula zako. Sindikuyankhula chifukwa cha munthuyo, ndikuyankhula chifukwa cha Mulungu. Sindiyankhula chifukwa cha munthu kuti amve kapena apange chani, sindikuyankhula za zimenezo ineyo, ndikuyankhula zimene Mulungu akunena. Kukanakhala zimenezo ndalama izi tikanalandira, palibe olemera akanakhala olemera muno ngati Prophet Emmanuel, palibepo palibenso akanaziwa kuti ndagulisa ntchito ya Mulungu ndi ndalama, mukanangoti akutumikira chani iyeyu? Chimene chikanasintha, angelo mukuwaona simukanawaona, Yesu Khristu mkumuona simukanamuona, azineneri mukuwaona mukuyankhula nawo, mpando wachifumu mukuyankhula nawo, simukanaona koma akanapereka mphamvu zake zimene amapereka zimene mumati kumpempherera munthu kugwa kumpempherera munthu kugwa zikanakhala zikuchitika zimenezo zikanakhala zikuchitika ndithu koma mulungu sakanakhalapo pano ambuye akuthandize ambuye akuthandize ambuye akuthandize mulungu yekha ndi amene akhoza kusogolera iwe kusogolera aliyense amene anali pa ntchito ya, ya, ya, ya, chi- ya chisankho aliyense amene kaya akulamulira ndi mulungu yekha amene akhoza kutetezera moyo wa amenewo ndi wako ndi wanga omwe

Chidwi chako chisakhale pa matenda, chisakhale pa bizinesi, chisakhale pa ntchito. Zimenezo ndi zake za Mulungu, ntchito yake ya Mulungu. Za malo ano ukuzidziwa, koma ungoyang'ana patsogolo, ungoyang'ana patsogolo. Ambuye akuthandize, Ambuye akuthandize. Dziko ilili, Alena, mukulidziwa bwino kwambiri. Dziko lapansi mukulidziwa bwino kwambiri. Zonse zimene ma, zimafotokozedwa pano, anthu sakuzidziwa, sanayambe azionapo. Ayi. Atithandizeni ngati mwina samvetsa bwino aziwe kunena kuti zonse zimene ndikunena pa meeting ina zimene amapanga chilichonse chimene amapanga chilichonse chimene amakambirana kalikonse kamene kakuchitika ine ndimapezekapo koma chichokere 2014 mpaka na lero pa gate paja sinditulukapo

ambuye akusamalire ndifuna kuyankhula ndi mwana wa alena amene wamenyedwa wapengetsedwa misala watani dziwani zikuchitika zimenezi ngati mulungu akusankhani kuti muthandize ntchito imene mulungu akufuna akuyenera kugwiritsa inu ntchito akuyenera kugwiritsa inu ntchito mukuziwa bwino kwambiri chonse chimene chimachitika chilichonse mukuchiziwa koma ndimakuwuzani ngati nthawi yonse chakuti musayankhule ayi mulungu akuti nthawi yoti unenere umene uyankhulire siinafike mumaziziwa zambirimbiri mmaziwa zonse mmene zikuyendera mumaziziwa koma ndithokoze munagwira pakamwa kudikira nthawi yoyikika ambuye akalemekezeke tiyang'ane pasogolo ife aliyense amene ali munthu olengedwa chilichonse chimene chili cholengedwa timachikonda

Zikumveka bwanji ndinu? Eh? Akufuna mzimu wa munthu uyu. Ndiye akuyenda. Inu mukumva ba? Mukumva ba? Ndipo yakumna ndimba ndikukamba kuti munthu samafa satalija samafa alibe pamene akuti kufuna mzimu sizitheka munthu kupha uyuyu popanda ndi pamene pali mulungu pamenepo ndathokoza mzimu wa uyu wasungidwa mwini wake osungayo akuyenera kusunga ngati afuna kusunga osati pa chomopa wina namba kuti zizi zikuyenda nde chipepa chako cho chopanda ntchito tingochigula koma ife tifuna mzimu akatipatsa mzimu uchithana naye basi amugwiritsa ntchito kwakwana akugwira ntchito yako kwakwana nafe basi fanira panji zake